Mmemme ọdịnala na ofufe nke chi bụ nke pụtara ihe dịka Ọnaburu Dibịa Ezekoro Healing and Solution Center Achịna merubere omenafọ ya Ọnaburu Festival agba nke atọ ya n'ogige ya bụ mmụọ n'Achịna n'okpuru ọchịchị Agụata dị n'Anambra steeti. Akụkọ a kọrọ na ndị ọbịa sitere ebe dị iche iche bịara na ya bụ obodo ịhụ ka mmemme a si aga. Gere akụkọ a n'uju ya. Omenafọ n'ala Achịna bụ mmemme Ọnaburu na iri ji afọ a nke eze mmụọ Ọnaburu Chinedu Ezenwafọ Agụiyi na Achịna mere bụ nke e ji emume ịwa ji malite wee kelee Chineke maka idobe ha ndụ n'owuwe ihe ubi nke afọ a wee rịọkwa ya maka nchekwa n'afọ na-abịa ezenwafọ kọwara na arụsị ọnaburu bụ nwaanyị ma bụrụ mmụọ na-eweta ọgwụgwọ nsọ ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ arụ ọrụ nke emume ya bụ ime ka mba ụwa mara maka obodo achịna na omenala ha elu ahụ akpọrọ ya ọkụka ihe ndị be anyị na-akpọ ịkpọ ọkụka ịkpọ ọkụka wụ ịkpọ nne ya bịakwanị na ọhụụ na adịkwara m iri otu ahụ bịakwanị ka anyị keleenị mmụọ anụwa ihe anyị bịara tata wụ ka anyị kelee ya gwa ya na nke o mere eme dị anyị mma ya gaa n'ihu na-eme na-aga na ụmụ achịna ebe ma ebe ọwụna ha nọ na ndị aka ji ya jee tọọ ha enwee ndị ọrịa ji n'ahụ amaha ihe a ga-eji ga agwọ enwekwuha ọgwụ mgbọrọgwụ a ga-eji ga agwọ ha ya jiri aka ha nye ha mgbọrọgwụ ha ọkwa anyị na anyị ya kụziere anyị mgbọrọgwụ ahụ enwe ọrịa siri ike amaha ka a ga-esi ga agwọ ya ya kụziere anyị enwekwanị nke anyị wetara nye mmadụ ya adịrị onye ahụ ire ọ mara nke mmụọ sịrị ya mee dị mma ya mee nke ahụ ya emene nke ọjọọ ndị ọkpụkpụ mmadụ bịara ya bụ mmemme gụnyere ndị dibịa na ndị eji okwu ha agba izu tinyere onye prezident jeneral obodo Achịna Anthony Ezenwaka bụ ndị toro eze mmụọ Agụiyi maka ikwudosi ike n'omenala ma gwa ya nakwa ụmụafọ Achịna ka ha gbaa mbọ ịhụ na ọdịnala bụ nke na-aga n'ihu iji wee weta ọganihu nke obodo ahụ. Ihe obi aṅụrị ka ọ bụ Alright. Ọ wụrọ mmadụ ncha na-ekuli jee imedo mmụọ. Ị ga-adị ọcha. Hmm? Ị ga-adị ọcha, aka gị ga-adị ọcha, mmụọ gị ga-adị ọcha. Ị ga-abụ onye na-anaghị emegide mmadụ ibe gị. Anọ m ebe a. ka m wee mara ihe na-aganụ. Ee, ụbọchị taata bụ October 5th. Ehe, ụbọchị taa ka anyị bịara iri oriri mmụọ a na-akpọ Ọnaburu dibịa Ezekoro. Mmụọ dị n'Achịna na-emere Achịna ihe. Mmụọ na-agwọ ọya, mmụọ na-eweta mmepe ụzọ. Obi dị m aṅụrị maka na eh, ife ndị ọdịnala na-adịkarị iche ee eh, ife gbasara ndị ọdịnala anyị na-emekarị emepụta ya iche because na ọdịnala anyị amụtara ya amụta kamazie na ọ style ka anyị etinye ya wee dị iche so m bịa ka m nọnyelụ ndị ikwu nne m maka m bụ nwadiana na Anambra State so m dị very very very happy obi dị m ụtọ ịbịa nọnyelụ fa and na-agwakwa ndị Igbo na nke anyị bụ nke anyị. M na-agwa ndị be anyị bụ onye ọbụla mara nke ọ na-eme akwụmakwa aka ya ọtọ na-agwa mmụọ ya eziokwu etikwala aka na nke ọjọọ because ọ nke ọjọọ ka egbu egbu but ọ bụ na ị ma ihe ị na-eme kwụma aka gị ọtọ ọ ga na-agaziri gị Ọtụtụ ndị ọbịa na igwe mmadụ bịara ya bụ mmemme bụ ndị a nabatara nke ọma ma mee obi ụtọ. Mmọnwụ dị iche iche gbara na ya bụ mmemme nke gụnyere otu n'ime nnukwu mmọnwụ e nwere na mpaghara South East bụ Ajọfịa Nnewi site n'Achịna n'okpuru ọchịchị Agụata Ngozi Okekearu akụkọ ụwa NTA